kɔnɔ mali kɔ kan aw ɲɛ b'an na aw ka jabaraniso mande de sanfɛ nin waati na an bɛ bɛɛ fo f'i sigiyɔrɔ la ka bɛn n'i ka sigiyɔrɔ foli cogoya ye n'o de y'aw ka jabaraniso mande segu tv an ka dɔnni kɛnɛ an b'ale de kɔnɔ n'i ko dɔnni kɛnɛ dɔnni suguya ka ca dɔnnibagaw n'o ye moriya ta sira ye furakɛli b'o la moriya b'o la mɔgɔ mago dilan b'o la o dɔnni kɛnɛya dɔ sigiyɔrɔ de dɔ kɛnɛ kan bi fan jumɛn bamakɔ ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ yɔrɔ la ka bɛn ni ne ni balimakɛ ka wulikajɔ ye ne min bɛ ka ɲininkali tɛnku aw balimamuso n'aw denmuso don safiyatu kɔnɛ segu tv tɔgɔ la min bɛ ka ja ɲuman las'aw ma sɛkumaru keyita ka bɛn ni bamakɔ ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ yɔrɔ ye an ka karamɔgɔkɛba dɔ bɛ an wulila k'a sɛgɛrɛ bi n'o de ye adama denɔ ye n'i ko adama denɔ mɔgɔ dogolen tɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan a dɔnnen don dafimori bɛɛ ko dafimori an b'ale de fɛ yen nin waati in na bi an bɛna ɲininkaliw tɛnku karamɔgɔkɛ yɛrɛ la walasa a yɛrɛ k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ mɔgɔ ye a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkaliw kɔnɔ salamu aleykum karamɔgɔ adama

o y'an ka laseliw ye min bɛ a ka ɲininkali kɔnɔna la quoi inshallah a bɛ komi n y'a f'aw ye cogoya min na an ni karamɔgɔ adama denɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u k'ale ma ko dafimori an sera a ma ka wuli segu tv tɔgɔ la ka na fa jabala la a ka so ka n'a sɛgɛrɛ ka se ka dɔnni ɲininkaliw tɛngun a la sabula an ko dɔnni siratigɛ kan an ti wuli ka jɔ foyi la ni tiɲɛ k'o ɲɛdɔn k'o ɲini k'o d'an balimaw ma kɔ ka se k'u mago dilan tiɲɛ kan ani ladiriya kan an ka wulikajɔ in y'o de baara in kɔnɔ o de kosɔn an ye baara in boloda ka bɛn n'o hukumu kɔnɔna ye an bɛna don an ka ɲininkaliw kɔnɔ karamɔgɔ adama denɔ ɲininkali an bɛ don ale kɔnɔ ka fɔlɔ fɔlɔ jumɛn na i bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye wa lajɛli suguya min n'a sɔrɔ adama b'o kɛ a ka don la fɔlɔ an ka sɔrɔ ka don kuma tɔ kɔnɔ alhamdulila i ka o ɲininkali diyara n ye ne bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye sira fila ɛɛ n bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye n ka isikaraw kɔnɔna la ni ko minnu gɛlɛyala kosɛbɛ nka o tɛ sɔrɔ waatinin kelen fo don ni a dugujɛ ɔ n ka lajɛli filanan bɛ boli ɛɛ an yɛrɛ ka laadala lajɛliw kan an ye min sɔrɔ an ka maakɔrɔbaw kɔfɛ aa o y'a ye i bɛ min lajɛ sisan k'a jaabi di sisan an bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye kosɛbɛ jamana kɔfɛ jamana kɔnɔ alihamudulila an bɛ lajɛli kɛ mɔgɔw ye. ayiwa ne hakili la faamuya sɔrɔla o fana na an filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a bɛ lajɛli kɛ ɔ adama denɔ lajɛliw kɔfɛ mɔgɔninfinw wulilen ka s'i ma u ka bunadamadenya ɲɛɲini kosɔn an bɛna don an ka fɔlɔ question fɔlɔ jumɛn de kɔnɔ n'o de ye siri siri dan bɛ hadamaden minnu kan sabula n'i y'a mɛn i ka wuli ko wɛrɛ nɔfɛ garisigɛ ɲuman ko don e bɛ se ka mun fɔ siri bɛ minnu kan n'u bɛ baarayɔrɔ la a mana kɛ baara sugu sugu u tɛ fɛn sɔrɔ hali u dayirimɛ sɔrɔli ka gɛlɛn adama i bɛ mun fɔ siri kan i bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ kan tile joli kɔnɔ ani i bɛ se ka. ɛɛ safiyatu i ka ɲininkali diyara n ye parce que hadamaden yɛrɛ ka ɲɛnamaya fɛn caman sirilen don siri de la bon ni siri bɛ hadamaden kan a ka gɛlɛn ko gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka sabati siri fanga bonyanni bɛ se ka na ni ko caman de ye kɔlɔlɔ caman de ye i ka hadamadenya la bon mɔgɔninfin n'i y'a mɛn gɛrɛsɛgɛ b'i bolo. siri de ko don ni siri tigɛla i ka laɲini ye min ye o bɛ sabati nka ni siri ma tigɛ a siri bɛ maa min kan hali n'i ye baara ɲuman kɛ k'a d'a ma a ka ɲɛnamaya la pour que a ka lafiya sɔrɔ a ka gɛlɛn fo siri ka bɔ yen an bɛ siri tigɛ tile wolonwula kɔnɔ an ka baaraw taabolo kɔnɔ siri bɛ tigɛ alihamudulila n hakili la faamuya sɔrɔla o fana na ko a bɛ siri tigɛ tile wolonwula kɔnɔ e yɛrɛ n'a dɔn k'i ni dɔnnibaa dɔ ye ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔ n'an bɔra siri kɔnɔ siri mana tigɛ ka bɔ mɔgɔninfin kan a bɛ fɛn min ɲɛɲini o ye nafolo de diɲɛ bɛ girin na o de nɔfɛ i kɛra cɛ i kɛra muso ye bɛɛ tansiyɔn bɛ ka wuli nafolo in nɔfɛ ɔ nafolo baara adama a taasira joli b'e bolo i bɛ se ka jumɛn walawala an ye a tigi n'a sera i ma nafolo baara kɔnɔ taasira hakɛ min b'i bolo i b'o ɲɛfɔ i bɛ se k'a baara a ye fɛnɛ tile hakɛ min ɛɛ nafolo nasiraw bɛ ne bolo nasira naani n bɛ baara kɛ minnu na ɛɛ a nasira naani na n'i ko i mago bɛ nafolo la joona joona ye mun ye parce que hadamaden pereselen don parce que bi si tɛ mɔgɔw la bɛɛ pereselen don i ka laɲini nɔfɛ ɔ nka n'i mago b'a la dɔndɔni ala sira yɛrɛ kan ne b'o baara kɛ baara naani a baara naani na alihamudulila a bɛɛ bɛ na n'a ka sɔrɔ ye a sɔrɔ b'a daminɛ tile bi naani ka taa tile bi wɔɔrɔ la bon tile bi naani ka taa tile bi wɔɔrɔ la n'a sɔrɔ bɛ daminɛ san bɛ yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ alihamudulila nafolotigi bɛ wele kɛnɛ min kan i yɛrɛ bɛ wele o kɛnɛ kelen kan n'i ma nafolotigiya in tana tiɲɛ parce que diɲɛ na fɛn o fɛn kɔlɔlɔ dɔ b'a la ɔ taabolo dɔ b'a la n'i ye min sɔsɔ n'a bɛ se ka dan sira la k'a fɔ a tɛ sɔrɔ o tɛ dɛ a bɛ sɔrɔ a bɛ se ka dan sira la wala ka tiɲɛ i bolo n'o tɛ n'i kɔni y'ale baara a bɛ na de diyagoya nafolo baaraw bɛ yen n b'a kɛ alihamudulila an y'o faamu donc i ko k'i b'ale baara tile bi naani kɔnɔ mhm. ni ka se o hakɛyaw ma kosɛbɛ ɔ dɔwɛrɛ minnu fana bɛ yen mhm. komi teliman ka di dɔw fana mhm. olu ka sira tɛ ala sira ko ni fɛn wɛrɛ la nafolo in ka sɔrɔ dɔrɔn o tɛ o baaraw bɛ yen dɔw fana bɛ yen i b'o fana walawala mɔgɔ ye parce que tele de don bɛɛ n'i ka ɲinifɛn de ko ye mɔgɔw ka ɲinifɛnw tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ dɛ ayiwa ɛɛ safiyatu n'i y'o ɲininkali kɛ n na o bɛ yen nasira fila bɛ n bolo n bɛ minnu baara ne yɛrɛ bɛ sɔn ka kelen baara ka di mɔgɔ ma n b'o baara ni ba finman ye ɔ nka kelen b'a la n'an bɛnkan sabatila ni ɲɔgɔn cɛ ne b'o d'i ma i yɛrɛ de ka t'o baara parce que ne ti don olu ko ninnu na parce que fɛn min b'a kɔfɛ i ko i mago ti lahara la ne b'a d'i ma nka ne ka charge ye min ye ne b'o bɔ a kɔnɔ mun kosɔn ne n'e ti jɔ kɛnɛ kelen kan o ɲininkali la nka ne kɔni b'a d'i ma ɔ nka tɔ kelen min ye bafinma in baara ye ne b'o kɛ ka d'i ma a o fila fana teliman bɛ yen tile bi naani ka daminɛ tile mugan ni wolonwula la ka taa tile bi naani na hakɛ sa laɲini b'o kɔnɔna la miliyɔn kɔni tɛ o i si hakɛ nafolo i b'o sɔrɔ baaraw bɛ ayiwa ɲininkali sɔrɔla min na an balimaw segu tv jara lajɛbagaw yann'an ka taa ɲɛ fɛ an bɛ adama ka yɔrɔ wawa mɔgɔw ye halisa a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ bamakɔ mali la yan n'o de ye ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ yɔrɔ ye station shell n'i y'ale ye i kininbolo yan fan fɛ n'i tɛmɛna ladɔ étage fɔlɔ yɛrɛ adama b'o du in kɔnɔ a ka tun nɛgɛjuru sɔrɔ sira ko wawa mɔgɔ ye halisa yann'an ka don kuma kɔnɔ n'o de ye 66 11 11 83 walima 76 11 11 83 adama bɛ sɔrɔ ni nɛgɛjuru sɔrɔ sira ninnu na n'ala sɔnna adama denɔn an b'an sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ nafolo baara kun n'an bɔra ale la halisa nafolo baara tɔ kelen bɛ yen o ye jumɛn ye sanu hmm. sanu jinɛmafɛn don nafolo don nka a tɛ sɔrɔ ten dɛ u ko ko dalu dɔw bɛ yen n'olu kɛra ka d'i ma ko sanu ye jinɛmafɛn de ye ɔ e bɛ mun fɔ an ye an balima minnu cɛ fara muso kan n'u bɛ damada la sanu ɲina su ani tile u bɛ ka to dama dingɛ kɔnɔ tiɲɛ don aa o ye hinɛko ye dɛ dusukolo de bɛ denkɛ ni denmusoninw bila la O ye tiɲɛ ye. i taasira jumɛn fɔ an ye a telima walasa u ka sanu sɔrɔ ka na n'u ye n'a ye so sanu baarakɛlaw bɛ yen minnu bɛ ne dɔn kosɛbɛ san seegin fo bi an bɛ baara la sanu dalu yɛrɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ cɛ bolo k'a sɔrɔ sigifɛn jinɛ dalu yɛrɛ yɛrɛ t'i bolo i tɛ sanu sɔrɔ i tɛ se ka sanu baara parce que sanu sigilen don sigifɛn minnu bolo a bɛ bɛn bonda kɔnɔntɔn ma o bonda kɔnɔntɔn alihamudulila eh, ne bɛ dɔ dɔn o la sanu baara kɔnɔ ka sanu baara k'a di mɔgɔ ma tile tan ani saba ka taa tile mugan ni saba la ka taa tile bi saba ni saba la ka taa tile bi naani ni saba la sanu bɛ nin kɔnɔna la i ka laɲini ye min ye étape par étape n'i sera ka min baara i b'o sɔrɔ de kɛ a kɔnɔ fo ka taa se kilo ko ma ne bɛ sanu baara n dɔnbaa kɔrɔw b'o kɔnɔ kosɛbɛ minnu ka lajɛli bɛ se ka se an ma ne bɛ sanu baara safi inshallah ayiwa a ko a bɛ sanu baara nka musaka ko minnu b'a la n y'a dɔn n'u yɛrɛ sera yan a b'o tɔ ɲɛnafɔ ɲɛfɔ kosɛbɛ o ɲininkali la kɔnɔ bɛ bonya n'a si de ye aha fɛn dɔ bɛ yen e mago bɛ fɛnba minnu na i bɛ fɛnba de baara ɔ ni min mago b'a yɛrɛ fanga hakɛ la o fana b'o de baara a kɛsa cogo tɛ kelen ɔ ni ko i bɛna o musaka fɔ est-ce que dɔ tɛna fara dɔ kan ka sɔrɔ min ka man kan tɛ ka kɛ min ye ayiwa o tuma an b'an sɛnsɛn an bɛ ɲɛfɛla ɲini halisa halisa k'a hakili jigin a ka jabaraninso mandi segu tv ka wuli bi k'an karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ f'a sigiyɔrɔ la an bɛ don an ka ɲininkali tɔw kɔnɔ n'an bɔra ale sanu ko kɔnɔna na an bɛ sigi an bɛ na diɲɛ ko o ko n'i ko diyara mɔgɔw ye u b'i sɔn nka n'i ko man di mɔgɔw ye mangoya yɛrɛ y'a dama ko de ye dawula adamaden dɔ dawula baara taabolo joli b'i bolo walima i bɛ se k'a dilan fɛn jumɛn na ka di mɔgɔ ma tile joli a tigi bɛ dawula sɔrɔ wa dawula fɛnɛ n bɛ hakɛ to nin yɔrɔ la dɛ taasira fila an hakili la u b'a fɔ ten ko dawula muhiba jala an b'o de ko ten dawula dɔ bɛ yen i ko bɛ diya maaw ye nka dɔ bɛ yen a n'a nafolo bɛ na i ye i ko bɛ diya maa o maa a b'a bolo don a kun ɔ i bɛ nin fila bɛɛ walawala an ye sa dɛ an lamɛnbagaw ok safiyatu i ka ɲininkali diyara n ye a diyara n ye fo k'a fɔ a diyara n ye komi baara kɔnɔ i bɛ baara caman kɛ mais i bɛ t'a sɔrɔ sipesiyali dɔ bɛ hadamaden na i da sera ne ka sipesiyali de ma sisan min ye muhiba ye hadamaden na k'a fɔ mɔgɔ min ma man di fiyewu i b'a sɔrɔ mangoya dɔ bɛ yen hali i yɛrɛ wolo du mɔ du kɔnɔ i ko man di maa si ye o baaraw bɛ yen ɔ mais n'i ka mangoya sela olu degere ninnu ma ne bɛ muhiba baara dawula baara fasɔn saba n b'a baara tulubara la n b'a baara sɛbɛnden ni nasi la ne b'a baara baki la dawula dɔ bɛ yen ne b'a baara k'a d'i ma koko kelen fura koko kelen pe a tɛ koko fila k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Alahu akbar. o bɛ ne bolo alihamudulila ɛɛ maa caman bɛ o dɔn kosɛbɛ minnu bɛ n dɔn ka kɔrɔ depuis san seegin fo san tan n b'i ka kuma tigɛ o siratigɛ la i bɛ min baara jeliw ni an ka jama baarakɛlaw ye sabula olu caman bɛ yen kuma caman n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Kosɛbɛ. o si ko don wa ɛɛ o siw b'a la i b'a dɔn adamaden n'i bɛ mɔgɔ bɛ baara min kɔnɔ i b'o dawula de baara k'a d'a ma mɔgɔ min ka baara ye eh, butigi feere ye a mago bɛ butigi feere in dawula de la e ye jeli ka baara kɛ ka d'o ma a ti ɲɛ min ti ɲɛ min na o ti ɲɛ o la i n'a fɔ dawulaw bɛ yen n b'a baara personnalité mɔgɔ min ye faama ye n'a bɛ jɔ jama ɲɛfɛ ka kuma olu dawulaw baara bɛ kɛ ka di mɔgɔ ma mais o fana bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka baara de y'o ye nka e min ka baara t'o ye f'i mago b'i yɛrɛ ka dawula de la i kelennin pe o baara in tɛ kɛ k'a d'i ma mun kosɔn a ka ku i si la mɔgɔ min bɛ jɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka kuma jama mago bɛ mɔgɔ minnu na an bɛ dawula baara k'a di olu ma o bɛ baara baki la i n'a fɔ a bɛ baara tulu la cogoya min na alihamudulila ne bɛ dawula baara nin cogo ninnu de la i mago b'a la cogo min tile joli kɔnɔ a tigi man'a mun ka bɔ walima a mana baki don ka bɔ i bɛ baara in yɛrɛ bɛ daminɛ tile tan ani kɔnɔntɔn a tile tan ni kɔnɔntɔn a a bɛ k'i kɔnɔ komi nkalonma yira don k'a sɔrɔ nkalonma yira tɛ i ka laɲini ye min ye o de bɛ na na baasi foyi t'a kɔfɛ kɔlɔlɔ t'a la parce que dawula dɔw bɛ yen n'i y'a baara min ni min man kan n'i y'o d'o ma fɛn dɔ b'a kɔfɛ ɔ fɛn tɛ min kɔfɛ o bɛ baara ka bɛn ni i yɛrɛ ka laɲini de ye alihamudulila dawula in b'o cogo la. ok a diyara n ye an filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan ne hakili la ni dawula ko bɛ mɔgɔ minnu na i bɛ jama ɲɛfɛ kuma la i ko ka diya mɔgɔ ye ma ka diya adama deno tilara kuma na adama an b'an sɛnsɛn an bɛ don ɲininkali filanan kɔnɔ k'o tugu dawula baara in na sabula ale ni dawula bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais fɛn sugu kelenw tɛ n'o de ye ka jama baara ka di mɔgɔ ma parce que fɛn sugu kelen tɛ ni fɛn fila ye Ɛɛ, walima a bɛɛ ye kelen wa non fɛn sugu kelen tɛ parce que jama baara fana bɛ yen i ka laɲini bɛ sɔrɔ jama kɔnɔ k'a sɔrɔ dawula ko tɛ o ye jama yɛrɛ de mago bɛ e la ye i bɛ baara min na k'o jama sama ka s'i ma ɔ baara dɔ bɛ yen ni e b'o kɔnɔ n'i y'o jama n'o dawula fara ɲɔgɔn kan est ce que e yɛrɛ na baara in yɛrɛ na yiriwa i bolo wa a ɲɛ kojugu b'a tiɲɛ ɔ nka i bɛ baara min kɔnɔ k'o jama ka s'i ma o ye butigi feerela ye o bɛ se ka kɛ jama ɲinina b'o la o bɛ se ka kɛ c'est-à-dire i bɛ baara min kɔnɔ k'o jama kɔmɛrisan b'o la bon k'o jama ɲini ka d'i ma a baaraw bɛ yen jama baaraw bɛ yen o fana ni dawula yɛrɛ tɛ yen o tɛ sira kelen na donc ale fana bɛ dilan wusulan na walima bɛ dilan fɛn dɔ la ale bɛ i b'a wusu walima i b'a baara kosɛbɛ mɔgɔw b'a jɔyɔrɔ ye ale bɛ baara wusulan na i n'a fɔ a bɛ baara a yɛrɛ nasi la walima a bɛ baara a sɛbɛnden na ɔ nka ale tɛ tile duuru tile tan semaine kelen ko ye dɛ n'i y'o kɛ don min na o don de b'o ye ale tɛ su ko ni dugujɛ ko ye n'i y'a wusulan wusu bi i b'i sigi k'i ka jama kɔnɔ n'i y'a sɛbɛn gulo bi i b'i sigi k'o don jama kɔnɔ n'i y'a nasi yɛrɛ mu i b'i sigi k'o don jama kɔnɔ o ye jama yɛrɛ nasira ye ale tɛ kalo kelen kalo fila ko to ye non n'i y'ale kɛ sisan i b'a ye sisan alihamudulila faamuya sɔrɔla nin fɛn na ne hakili la an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan a ko n'i y'ale baara kɔni daminɛ don o don bɛɛ b'o jɔyɔrɔ ye ok an b'an sɛnsɛn an bɛ don kuma tɔ kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ adama deno moriya yɛrɛ yɛrɛ ka kaliwa don mɔgɔ ye u ko ko mori bɛɛ tɛ se o de la u ko k'o de ye moriya yɛrɛ moriyama yɔrɔ ye ɔ mɔgɔ minnu mago bɛ yen n'a bɛ depiteya ɲini na walima n'a bɛ faamaya ɲini na walima ale bɛ fɛ ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ dɔ de ye ka kaliwa don a ye walima a bɛ fɛ ka kɛ baara yɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ye olu tɛ kaliwa nasira donkun ye ka se ka baara k'a tigi kaliwa kɔnɔ n'a laɲini bɛ sabati walima n'a tɛ sabati i b'o fana baara kɛ mɔgɔw ye alhamdulillah i y'o ɲininkali min kɛ na a diyara n ye a tɔ bɛɛ lajɛlen eh, n'an bɛ baro kɛ maaw fɛ an bɛ baro kɛ maaw fɛ mɔgɔw k'a taabolo yɛrɛ dɔn n'o tɛ ni moriya danna sɛbɛn ma ka moriya dan nasi ma ka moriya dan wusulan ma e ma kɛ mori ye fɔlɔ hmm. fo fɛn dɔ ka ye morikɛ ni ala cɛ i bɛ min fɔ maa min kunko la a bɛ jamana kɔfɛ o a bɛ jamana kɔnɔ o a ka laɲini ye min ye fo ka sabati o bɛ kaliwa kɔnɔ kosɛbɛ i bɛ diɲɛ baara o baara la yɔrɔ ninnu ye jama ɲininaw ye olu dɔrɔn tɛ n bɛ baara min kɔnɔ commerçant b'o la ne yɛrɛ ka jama ka yiriwa nafolo ka basigi n bolo ɔ kaliwaw bɛ yen ɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ɲɛmaaya ɲinina i n'a fɔ i ye ɲininkali kɛ cogoya min na o fana kaliwaw bɛ yen ka baaraw sabati k'a d'a ma c'est-à-dire peut-être tɛ ale la quoi n'i y'a baara i b'a ye bon n dɔnbaaw ka ca o ko kɔnɔ donc an tɛ taa olu sira ninnu fɛ olu ye kɔrɔlen ko ye sinon a moriya ye tiɲɛ a bɛ yen walahi a bɛ yen ayiwa halisa yanni an ka don kuma tɔ kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ an bɛ adama sigiyɔrɔ fɔ mɔgɔw ye ni ka telefɔni nimɔrɔ di halisa k'an sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ adama bɛ mali la bamakɔ ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ da la station shell n'i sera ale ma i kinibolo yan fan fɛ dɔrɔn i kɛlen kɔfɛ ka feu tigɛ etazi min yɛrɛ gunnen bɛ shell in na adama bɛ yen a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira 66 n'o de bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ye 11 n'o de tan ni kelen ye i bɛ 11 kɛ tuguni n'o de tan ni kelen tuguni ka 83 kɛ n'o de bi seegin ni saba ye walima nɛgɛjuru sɔrɔ sira filanan 76 bi wolonwula ni wɔɔrɔ 11 tan kelen onze encore tan kelen tuguni n'o de ye 83 n'o de ye bi seegin ni saba ye ni nin kɔnkɔn i ni adama deno bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'u k'a ma ko dafin mori a dafinw an b'u mankutu mɛ dɔnni kɔnɔna na nin y'ale cɛba dɔ y'an bolo bi an b'an sɛnsɛn an bɛ don ɲininkali tɔ kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ adama muso minnu bɛ yen walima cɛ minnu bɛ yen u muso bann'u la walima muso dɔ bɛ furuso kɔnɔ cɛ kɛlen t'u sago ye cɛ fɛnɛ ban b'u la mais u sigilen bɛ ala makɔnɔ na adama n'o mɔgɔ dɔw ser'i ma olu bɛ dɛmɛ dɛmɛ cogo jumɛn k'u cɛ k'u ta ye walima n'a sɔrɔ a cɛlaka fɛnɛ bɛ yen a ye musaka don muso la mais muso in fɛnɛ y'a janfa an kan bɛ furu sira de ma dɛ an ti kanu labɛn na yan kosɛbɛ i ka o ɲininkali diyara n ye furu yɛrɛ kɔnɔ kow ka ca a bɛ cɛ sira kan ou bien a bɛ muso sira kan ɔ ni min kɛra fɔlɔ ye ka s'i ma hɔn an b'a fɔ ten ko ni min kɛra fɔlɔ ye ka s'i ma parce que hadamaden ni darula y'i sɔrɔ a bɛ ɲɛ yɔrɔ min na e bɛ taa yen dɛ cɛ fara muso kan ni min ye degun b'i kan i ka furu kɔnɔ a kɛra cɛ de ma k'e sago ye o walima cɛ yɛrɛ de sɔrɔ b'a la alihamudulila a bɛ bɔ e kɔrɔ ka taa ɲɛ maa wɛrɛw ye o nin bɛɛ lajɛlen ye lasili kelen de ye furu kɔnɔ furu labɛnnaw bɛ ɛɛ darula minnu bɛna ni olu ko ninnu ye furu kɔnɔ ninnu bɛɛ sababu bɛ yen k'a ta k'a di a tigilamɔgɔ ma n'a sɔrɔ i ye muso de furu muso in somɔgɔ nana ni janfaw ye ou bien i ye muso de furu fɛn dɔ tun b'e bolo fɛn tɛ yen tuguni nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ bɛ furu kɔnɔna la ɔ ka muso segin i ma k'a k'i ta ye walima cɛ yɛrɛ de bannen don e la sokɔnɔna la k'i to yen ka yɛlɛma kɛnɛma ayiwa mɔgɔw ka hakɛ to a n'a cogow bɛ hadamaden bɛɛ n'i dancogo don ala bolo ka cɛ lasegin i ma i ka furu kɔnɔ alhamdulila hakɛza o baaraw b'an bolo an bɛ min kɛ k'a d'i ma n'i bɛ nimisi wasa sɔrɔ a la ala yɛrɛ ka saratiw kɔnɔna na parce que furu ye sarati de ye ala ko de don alhamdulila dɛmɛ caman de bɛ an bolo an bɛ minnu ta olu siraw kan ka di maa tɔɲɔnen ma min bɛ furu kɔnɔ alihamudulila an b'o baaraw kɛ ayiwa an y'o fana faamuya halisa an b'an sensan an bɛ taa ɲɛfɛ adama deno adama an balima minnu sigiyɔrɔ bɛnna jamana kɔfɛla ma n'o ye aventure ye ni bɛɛ b'a faamu ten sabula degun dɔ de b'i bila i ka wuli k'i faso bila ka taa fɛn ɲini na dusukolo dɔ de b'a kɛ nka n'olu fana taara yen i b'a dɔn farajɛ jamana a n'anw ka farafin jamanaw kelen tɛ f'i ka baara de kɛ walima f'i ka se ka bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ walima i ka papiye sɔrɔ mm-hmm. nin fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ɔ jamana kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ papiye ko degun walima baara ko degun kɔnɔ mm-hmm. a tila ni yɛrɛ i ka spécialité an y'i tɔgɔ mɛn na kosɛbɛ e bɛ se ka jumɛn de fɔ an ye nin kɔnɔ ani tile hakɛ min kɔnɔ u mago fana bɛ dilan daminɛ ayiwa alhamdulila eh, safiyatu o ɲininkali diyara ne ye kojugu bɔn mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ye o la ne adama kan tuguni eh, ka sabu kɛ n ka kiliyan minnu bɛ jamana kɔfɛ papiye ko la baarako la o client yɛrɛ tɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ ne bolo parce que ala y'o lajarabi n bolo kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ n'u ka papier ko gɛlɛyalen don papier ko jɔyɔrɔba de bɛ jamana in kɔfɛla la parce que baara bɛ baara la e t'o sɔrɔ sɔrɔ bɛ sɔrɔ la o tɛ di e ma fo ka t'a sɔrɔ papier de b'i bolo ne bɛ papier baara kɛ tile bi wɔɔrɔ kalo fila i ka laɲini ye min ye papier ko kɔnɔna la i b'o sɔrɔ papiyew fana tɛ kelen parce que jamana dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ papiye kɔni b'e bolo pour que i ka se k'i ka baara kɛ mais ka se ka papiye fana sɔrɔ o jamana fana nationalité o fana baara b'a dama na olu tɛ kelen ye alhamdulillah n ye ninnu baara fo ka t'a fɔ a sera a dan na n lamɛnbaa minnu bɛ yen n'olu bɛ n dɔn kɔrɔlen olu b'a dɔn ne yɛrɛ adama min ye o baara kɔnɔna la alhamdulila ne bɛ papiye baara k'a d'a tigi ma tile bi wɔɔrɔ ayiwa i ye taasira fila fɔ papiye ko la o mhm. taasira fila in mhm. e b'o bɛɛ de baara tile bi wɔɔrɔ kɔnɔ wa walima taasira kelen de ye tile bi wɔɔrɔ ye kosɛbɛ ɛɛ n bɛ taasira fila in baara u datiw tɛ kelen u dɛlɛ tɛ kelen ɛɛ min taara jamana kɔfɛ ka taa baara kɛ la ni i mago bɛ ka eh, papier la pour que i ka se ka baara kɛ o de bɛ baara tile bi wɔɔrɔ kɔnɔ ɔ nka mɔgɔ min mago bɛ i bɛ jamana min kan ka se k'o jamana in nationalité sɔrɔ o baara ye san kelen de ye n b'o kɛ k'a d'i ma san kelen a jaabi bɛ bɔ ɔ nka k'a fɔ ko ne adama ko kalo fila kalo saba kalo naani k'o jaabi bɛ sɔrɔ ne tɛ se o la n kɔni bɛ se ka dɛlɛ min d'i ma n ka o papiye baara kɔnɔ ka nationalité i bɛ jamana min kan k'o nationalité sɔrɔ hali n'a sɔrɔ i taalen ma tɛmɛ kalo fila kan o sababu bɛ n bolo n b'a k'i ye san kelen don i b'a da i b'a sɔrɔ alhamdulillah hakili la faamuya sɔrɔla na sabula an ka kuma walawala de ka fisa hakili la an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan segu tv aw de ɲɛ b'anw na o sanfɛ nin waati na ka bɛn ni an karamɔgɔkɛ ka yɔrɔ ye n'o ye adama dino ye an bɛ ɲininkaliw tɛnkun halisa karamɔgɔkɛ la an bɛ taa ɲɛfɛ adama furu baara muso a ka ca ale de kunda cɛw bɛ yen mais a ka ca muso kunda de muso minnu bɛ yen n'a taara dabali kɛn bɛ dɔw la walima ni ala yɛrɛ ka daɲɛ don walima n'a sɔrɔ jinɛ ko de kɛn bɛ jinɛ kunnafɛn kɛn bɛ k'u ka furuko yɛrɛ ta e bɛ se ka mun de kɛ furu an balimamuso minnu tɛ furu la n'u ma furu sɔrɔ ok safiyatu ka ɲininkali diyara n ye ɛɛ ala ye an balimamuso minnu lajarabi furu gɛlɛya la furu gɛlɛya baaraw bɛ yen dɛmɛ yɛrɛ la a sira ka ca ɔ nka a sira mana caya cogo o cogo ne adama ka baara kɛ k'a di muso ma wali cɛ ma tile bi naani e ma furu sɔrɔ a ye ne ye délai min f'i ye n'o tɛmɛna kuma n fɛ segin a kan ne min dilan o tɛ kunnafɛn bɛ se k'a bali furu sira kan dɔw ta kunnafɛn yɛrɛ tɛ fewu dɔw bɛ bɔ muso dɔ nɔfɛ a i bɔra muso nɔfɛ muso ma sɔn e la e tilala ka muso ka sira datugu ko ni e tɛ a tɛ furu o baaraw bɛ yen mm, mm. an bɛ ɲɔgɔn dɔn mm-hmm. k'o fana wuli ka bɔ muso masina kan a mago bɛ furu min na a k'o furu kɛ o baaraw bɛ yen an b'a kɛ furu baaraw bɛ ne bolo tile bi naani i bɛ furu sɔrɔ ala bɛ sɔn a ma ne hakili la balimamuso minnu fana n'aw ɲɛ b'an na nin waati in na k'an filɛ adama kuma na a ko nin tasira fɛn o fɛn mana k'i kan furuko sira kan tile bi naani n'a y'a baara ka d'i ma aa n'a ma jaabiya ko ale ye min kɛ o t'o ye dɛ ok an bɛ dugawu kɛ halisa minnu ka sabu bɛ adama bolo ala k'u kun d'a kan adama an b'an sɛnsɛn an bɛ don kuma tɔw kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ muso n'i ye furu kɛ cogo o cogo mhm. fɛn dɔ bɛ yen n'i m'ale sɔrɔ i ma hakili sigi sɔrɔ mhm. o de ye den ye mhm. a ko gɛlɛya bɛ se ka cɛ minɛ cogo a bɛ muso minɛ ten nka kɛrɛnkɛrɛnnenya an musolakaw de ta fɔli ka ca ni denko problème wulila furu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ fɔ ko muso ka taa muso ka taa lajɛ ne tiɲɛ ka sɔrɔ a problème fana bɛ se ka cɛ dɔw sɔrɔ mais i bɛ nin fila bɛɛ walawala kosɛbɛ ɛɛ Safiyatu ka o ɲininkali diyara n ye ɛɛ furu jigi ye den ye furu o furu bɛ yen ni den tɛ a kɔnɔ i b'a sɔrɔ fo ni furuɲɔgɔn yɛrɛ de ye limaniya sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ka hakili sɔrɔ n'o tɛ a furu sata de ka ca nka fo mɔgɔw k'a faamuya tiɲɛ don furu den ye garisɛgɛ ko ye nka ala deli bɛ na n'a caman fana ye mun kosɔn furu jigi ka sinsin furu caman bɛ yen bi a bɛ denw de bolo den kelen sɔrɔla fila sɔrɔla furu jigi bɛ sigi ko caman bɛ yen a b'o to aw ni ɲɔgɔn cɛ sabu denbaya nana ɛɛ ne bɛ denko baara kɛ mɔgɔ min ta ye tonso ɲimi ye o n b'a baara ye an bɔra ka kuma min fɔ sisan kunnafɛn bɛ se ka dɔw ta bali an bɛ kunnafɛn in bɔ i ka sira kan mun ko sɔn denko ka sabati hakaza dɔw fana bɛ ɛɛ eh, bɔn an bolola baarakɛla minnu bɛ u ka yafa n ma dɔw bɛ o fana kɛlen bɛ ka dɔw kɔnɔbaraw genge o sababu bɛ yen ɔ kunnafɛnw kɛlen bɛ ka dɔw kɔnɔbaraw fana datugu kuma dɔ i b'a fɔ a kɔnɔman don kuma dɔ i b'a fɔ a kɔnɔman tɛ dɔ ko kuru b'a kɔnɔ dɔ ko nin b'a kɔnɔ ne bɛ nin bɛɛ lajɛlen traitement kɛ hadamaden na an yɛrɛ ka farafin yiriw la mm. k'a d'i ma ala bɛ sɔn ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma i bɛ den sɔrɔ mm. ɔ o den baara denko baara fana n'a kɛla ka d'i ma ne ka délai ye laada saba de i t'o ye ɲɛ na fo ala ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma a bɛ komi kalo saba jate kalo saba jate a naaninan kɔni a kɔni ala bɛ sɔn o ma hakili la faamuya sɔrɔla nin fana na mali kɔnɔ mali kɔ kan ɲɛ b'anw na ni gɛlɛya mana k'aw kan aw mana kɛ diɲɛ jamana o jamana la n'a ye adama wele adama an bɛ ɲininkali dɔ de k'i la mhm. mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ mhm. an b'a kalama i n'olu bɛ baara kɛ ka caya minnu fana mago bɛ nin na komi dɔ bɛ se k'anw lajɛ sisan mɔgɔ kura don a tɛ dɔn mhm. ɔ olu ka baara ka taa n'a ye u sigiyɔrɔ la a teliyama taasira jumɛn b'i bolo la ka se k'u ka baara fɛn nas'u ma teliya kɔnɔ fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛn baara kɔnɔ kosɛbɛ i y'o de ɲininkali kɛ tan ni maa y'a ka nafolo bɔ ka don fɛn da fɛ musaka de don a bɛ fɛn dɔ ɲɛ a ye mɛ a y'a bɔ ka don min da fɛ i b'a sɔrɔ o bɛ ɲɛ a ye ka tɛmɛ a ye min bɔ kan ɔ n'i y'o baara fo a k'a tigi sɔrɔ a sigiyɔrɔ la kuma dɔw la o gɛlɛya tun b'an kan mɛ alihamudulila an ni ajansiw bolo nana don ɲɔgɔn bolo minnu bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔfɛ i mana kɛ kɔntina o kɔntina la i ka baara kɛlen b'i sɔrɔ fo i sigiyɔrɔ la ɔ nka minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ walima n'i ka mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ n'a y'a baara mɛ n balima karisa bɛ yen o bɛ taa nɔfɛ o b'a c'i ma o fana baaraw bɛɛ hakaza n b'a kɛ alihamudulila ɔ nka ni min ka mɔgɔ tɛ yen k'a bɛ baara k'a ci ma adirɛsi min b'i bolo i b'o di anw ma anw bɛ adirɛsi in de labɛn k'a k'i ka fɛn kan k'a di ajansi ma a b'i sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la hakaza maa si ka foyi tɛ tunun an bolo sira fɛ n'ala sɔnna faamuya sɔrɔla nin na adama an b'an sɛnsɛn an bɛ taa ɲɛfɛ halisa an bɛ k'an sɛnsɛn ka se baro bɔda ma nka halisa an bɛ baro in kɔnɔ ka taa an bɛna don bana fɛnɛ kɔnɔna de la sisan sabula diɲɛ ko ko n'i ye nin nafolo sɔrɔ ka dawula sɔrɔ ka kɛnɛya fɛn bɛɛ sɔrɔ nka kɛnɛya de fɛnɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ kɛnɛya de ka di fɛn caman ye adama n bɛ hakɛto ɲini lajɛbagaw fɛ nin wagati na n bɛna n da don kuma min na a man ɲi musolamɔgɔ da sabula n'o de ye cɛya bana ye nka ni bana fɛnɛ ma fɔ a fura tɛ sɔrɔ dɛ alihamudulila a cɛya bana a taasira mana k'i bolo e bɛ se k'i da don o tɔ la k'o walawala safiyatu i ye ɲininkali kɛ a diyara n ye ɛɛ jama tɛ hakɛto foyi ɲini o la parce que ɲɛnamaya la bɛɛ sigikun don fɛn dɔ kama besoin naturel de don a n'a bɛ cɛ la cɛ ni muso aw bɛɛ jɛlen de ye nin ko in ye mun kosɔn ka se ka kɛnɛya sabati hadamadenya jɔsen yiriba de ye kɛnɛya in ye cɛya baara bɛ anw bolo an b'a kɛ baara in kɔnɔ taasira damadɔ bɛ a la i yɛrɛ ka i yɛrɛ ka ɲuman jama ka hakɛ to ɛɛ dɔw bɛ yen u jɔnnen don u yɛrɛ cɛya la bonya ani janya na o darulɔ bɛ cɛ caman na n b'a baara kosɛbɛ jamana kɔfɛ n b'a baara jamana kɔnɔ a problème bɛ fɛn o fɛn na minnu bɛ n dɔn ka kɔrɔ olu bɛ yen mais minnu t'a dɔn ka kɔrɔ ne b'o baara n'a sɔrɔ min ta nana bana sira kan dumunifɛnw b'o la dabali siraw b'o la cɛya bana nana cogo o cogo ne b'a baara an yɛrɛ ka farafin yiriw la n b'a baara a n'a nasiw la k'a d'i ma a laɲini kɔni ye min ye ala bɛ sɔn o bɛ sabati ni janya ni bonya ko don ala bɛ sɔn o fana kɛcogo bɛ yen an b'a d'i ma i b'a kɛ alihamudulila i mago bɛ min na o bɛ sabati a kɔnɔ ɔ nka n'a fɔra sɔrɔ b'i la cogo o cogo ɛɛ dawula b'i la cogo o cogo sokɔnɔna man di a fana kuma ka ca dɛ a kuma ka ca dɛ jama ka hakɛ to cɛya baaraw bɛ bɛnbaliya cogo ka ca ala ka ne sababa bɛɛ ayiwa hakilila faamuya sɔrɔl'o la a filanan an bɛ don kɔnɔna na o ye musow fana ka musoya banaw ye bana bɛ cɛ minɛ cogo a bɛ muso minɛ musoya bana bɛ ɔ adama nin fana degun bɛ se ka y'an balimamuso caman ka muso kɔnɔ mɛ o kɛmɛ k'a dogo furu bɛ ka sa nin ko ninnu kama adama i da don dɔ fana na a bɛ se ka furakɛ cogoya min na ka bɔ an balimamuso la alhamdulila eh, safiyatu eh, an lamɛnbaaw ka hakɛ to an n'an filɛbaaw ko caman bɛ nin ko ninnu kɔnɔ an da bɛna se a dɔw ma ɔ nka jama bɛ hakɛto ɲini an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ i b'a dɔn musow bɛ yen darula bɛ minnu na ni cɛ mago bɛ minnu na a t'u sɔrɔ la o de bɛ cɛ caman bila kɛnɛmabɔli la ɔ an b'a bɛɛ kɛ cɛw jogo nɔ ye jogo tɛ fɛn dɔ bɛ yen e mago bɛ min na k'a sɔrɔ muso la n'e m'o sɔrɔ a la n'i y'a sɔrɔ min na kɛnɛma a ne ma da la i bɛ don so dɛ ɔ mais fo muso yɛrɛ k'a faamuya mun de bɛ ne la ni nin ko masina bɛ ka kɛ i b'o ɲɛɲini musoya bana bɛ muso la dɔw ta a bɛ sɔrɔ denmisɛnninya kɔnɔ mais dɔw ta n'u ye bange daminɛ a bɛ sɔrɔ o fɛ nka f'i k'a ɲɛɲini fɛn min b'a la ka se k'o furakɛ ka bɔ a la musoya banaw traitement bɛ an bolo an bɛ minnu ta k'a di muso ma i b'a utiliser hakɛza ni i ka laɲini min ye sokɔnɔna la walayi cɛ in tɛ bɔ bilen a baaraw bɛ yen nka an da a fɔ man di ko ka ca ayi a bɛ faamu ah, tɔ ma se walawalali la ni mɔgɔ min mago b'a tɔw la n'i y'a dɔn ma ka telefɔni nimoro kunko mm. walima ka sigiyɔrɔ sɛgɛrɛ n'ala sɔn i na kunnafoni caman sɔrɔ a bɛ se k'anw da tɛ se ko dɔw ma yan o degun bɛ dɔ kan a mana kɛ bana ye o a mana kɛ furu kɔnɔna fɛn fɛn ta sira ye n'i y'a dɔn b'an yɛrɛ wele nɛgɛjuru sira la n'o de ye 66 bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ 11 tan ni kelen 11 encore tan ni kelen 83 n'o de ye bi seegin ni saba ye walima 76 bi wolonwula ni saba onze tan ni kelen onze encore tan ni kelen 83 bi seegin ni saba n'ala sɔnna i ni karamɔgɔ adama an n'a tɔ walawala adama an b'a sɛnsɛn an bɛ don bana tɔw kɔnɔ sabula bibi na bana min kɛn bɛ bɛɛ jamu ye furudimi a bɛ denmisɛnnin na a bɛ maakɔrɔba la bɛɛ ko furudimi bɛ na adama furudimi traitement ne ko a bɛ furakɛ ka ban wa u bɛ mɔgɔ yɛrɛ de bɛ fura dɔ ta i b'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a tɔ ye sa wa walima jumɛn don safiyatu i ka ɲininkali in diyala n ye bana in kɛ bɛ ka dankari kɛ hadamadenw na kosɛbɛ mɛ bana in tɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ si ka tɛmɛ an yɛrɛw kan an yɛrɛ ka dunfɛnw de ye bana in ninnu ye ɛɛ an ka dunfɛn caman b'o la tulu b'o la kɔgɔ b'o la nka hadamadenya jɔsen don an bolo n'a ma kɛ an mago bɛ dumuni na cogoya min na ka min sɔrɔ a la an t'o sɔrɔ a la ɔ mɛ n'a nana ni kɔlɔlɔ ye n'o ye furudimi ye o fana banaw a bɛ se ka furakɛ a furakɛlanw bɛ yen ne min bɛ k'a fɔ e ɲɛna ne yɛrɛ de tun ye furudimitɔ ye n y'a ɲɛɲini sira bɛɛ lajɛlen kan ka dɛsɛ ɔ nka hadamaden n'i bɛ ɲinini kɔnɔna la laɲini ye min ye o bɛna sabati ne ka maakɔrɔba dɔ de bɛ yen o de ye furudimi in yɛrɛ ju di ne ma k'a furakɛ k'a ban hadamaden na e tɛ se ka foronto dun o e tɛ se ka tigɛdɛgɛ dun o i tɛ se ka fɛn dɔw bɛ ni lansara tɛmɛna ka ban n'u ye dumuni kɛ u tɛ si hɛrɛ la o bɛ yen nka k'a furakɛ k'a bɔ i la pewu lɔgɔkun kelen wa lɔgɔkun kelen k'a fɔ ko a sako ne ye nin fura in ta n ka furudimi fisayala o tɛ dɛ n'a a banna o la i b'i ka ɲɛnamaya kɛ a t'i minɛ bilen furudimi a traitement bɛ lɔgɔkun kelen ɔ n'a traitera o la k'a fɔ a tɛ segin bilen fana awɔ a tɛ segin nka n'a y'a sɔrɔ hali e tɛ se ka fɛn diɲɛ fɛn o fɛn dun hali i bɛ foronto ji min a yɔrɔ kɔnɔ o y'a dan ye o y'a dan ye o baaraw bɛ yen ayiwa ne hakili la an balima minnu sigi bɛ k'an lajɛ segu tv jabarani sanfɛ faamuya sɔrɔla nin na furudimi mana k'i la ko dɔgɔkun kelen a bɛ ban i la pewu an fana k'o kuma mɛn k'a bɛ ban i la dɔgɔkun kelen nin fana o siɲɛ fɔlɔ ye sabula n'i bɛ dɔnnibaga kuma la n'i bɛ ka taa mhm, i bɛ s'a ma i bɛ s'a tigi ma ayiwa adama n'an bɔra furudimi na mhm. an bɛ na tension ni jabɛti mhm. ninnu fila ye ɲɔgɔn taamaɲɔgɔn kosɛbɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ tension bɛ se ka k'a la mɛ jabɛti t'a la mɛ a ka ca la u b'a fɔ cogo min a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn taama a fila bɛɛ bɛ dɔw la ɛɛ ni ala ye maa min gɛrɛsɛgɛ nin bana nin kelen o kelen na ne b'a traitement d'i ma tension k'a furakɛ k'a ban pewu k'a sama ka bɔ i joli la a tɛ segin i ma bilen fiyewu hali den min bɛ bɔ e la tension t'o minɛ bilen ne b'o furakɛ kalo kelen wa kalo kelen kɔnɔ traitement ye saba de ye k'a d'i ma u bɛ kalo tilan saba ye ni dɔ banna i bɛ dɔ ta ni dɔ banna i bɛ dɔ ta n'o banna taa i ka analyse kɛ ni tension yer'i la bilen ne ye min d'i ma o tɛ. n'i y'a faamu tile tan tan. tile tan tan. i bɛ fura in di o ma. n bɛ fura in di tile tan tan. tile tan fɔlɔ banna tile tan filanan bɛ fura wɛrɛ. ni maa min yɔrɔ ka jan n b'a d'i ma globalement k'a cogoya f'i ye. nka a tɛ ta ɲɔgɔn fɛ. i b'a utiliser i b'a utiliser cogoya min na. ɔ mais ni maa min ka surun kalo kelen. tension t'i minɛ bilen. tension t'i minɛ bilen. hali den min bɔ e la o kɔfɛ n m'a fɔ minnu bɔra i la ka ban dɛ mais min bɛ bɔ e la o kɔfɛ tension t'o minɛ bilen alahu akubar ayiwa ne hakili la faamuya sɔrɔla nin na tension kɛlen bɛ k'an balima minnu sɛgɛn cɛ b'o la muso b'o la jeli caya ta ani ka fara jeli dɔgɔya ta kan adama k'a b'a furakɛ kalo kelen k'a b'i la ɔ jabɛti fana dun alihamudulila eh, i ka o ɲininkali diyala n ye jabɛti a bɛ traite ka ban an balima dɔgɔtɔrɔ an'an balima furakɛlikɛlaw bɛɛ ka hakɛ to mm. eh, jabɛti ye bana ye aa diɲɛ bɛɛ sigi b'a kan ko fura ma sɔrɔ min na walahi fura b'a la jabɛti bɛ furakɛ k'a ban e la kalo saba a kalo saba ni dɔɔnin sani kalo naaninan cɛ ni analyse tun b'i bolo taa a kɛ tuguni ni jabɛti yer'i la ne ye min d'i ma o tɛ ɔ nka saritiw bɛ a la tana dɔw bɛ yen n'i y'a traitement daminɛ i b'olu fɛn ninnu ye k'a to yen ɔ nka n'a furakɛla k'a ban i joli la n'a ka d'i ye diji min nka k'a sɔrɔ a ma ban i la n bɛ tana minnu f'i ye a la kalo saba in kɔnɔ ka se kalo naaninan ma parce que fɛn yɛrɛ ye kalo saba ni tile tan ni duuru de ye jabɛti n'a b'i joli la cogo o cogo alihamudulila a bɛ ban ɔ mais hali n'a sɔrɔ a ye joli tigɛ i la

ɔ o ye joli wɛrɛ kɔni tɛ ne minɛ bilen ala ta kɔfɛ hakili la faamuya sɔrɔla nin na an filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan adama ko kalo saba ni tile tan ni duuru kalo naani kɔnɔ mm-hmm. a bɛ jabɛti furakɛ ka ban i la pewu o kɔnɔna na nin fɛnɛ mana k'an balima minnu garisɛgɛ aw tulo b'an na fo ka se fo aw ka sigiyɔrɔ min na a bɛ se ka adama sɛgɛrɛ walima k'a wele nɛgɛsira minnu bɛ ka d'aw ma n'ala sɔnna a bɛ kunnafoni caman sɔrɔ nin kɔfɛ adama mm. an bɛ k'an sɛnsɛn ka se bɔda ma nka halisa ni bana damadɔ bɛ ɲɔgɔn na yan mm-hmm. liminɛnpo k'ale bɛ wolo ni bana caman ye kosɛbɛ a ka ca musolaka de la n'o tɛ a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ a b'a bɛɛ minɛ ahan mais muso de ta bɛ fɔ ka caya adama liminɛnpo bana a traitement a furaw b'i bolo wa ɛɛ i ka o ɲininkali diyala n ye maaya jɔsenba bɛ nin bana ninnu kɔnɔ a bɛ cɛ minɛ i n'a fɔ a bɛ muso minɛ plupart même cɛw bɛ a sɔrɔ musow ka sira kan ɛɛ nɛminɛnpo bɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na a bɛ sɔrɔ fini donta la n balakaw bɛ ɲɔgɔn ka finiw singa mm. aa ah, nin tun b'i la kɔɲɔyɔrɔ la a singa n ma dɛ n bɛ taa nin yɔrɔ in na mm-hmm. nɛminɛnbo bɛ sɔrɔ a fɛ ɔ ɔ nɛminɛnbo kelen bɛ sɔrɔ an ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw la nɛminɛnbo bɛ sɔrɔ ninnu fɛ ɔ mais ni ala y'a kɛ muso min fana garisɛgɛ ye a traitement b'an bolo lɔgɔkun kelen dɔrɔn mm-hmm. barisabu mun na ɛɛ eh, mɔgɔw ye nɛminɛnbo kɛ min ye u m'a faamu ɛɛ eh, muso o muso k'i bɛ bange nɛminɛnbo b'i la ɔ mais ka na n'a ye fo kɛnɛ kan ka darula se i ma o de y'a a kɛlen ye bana ye mm. n'o tɛ ale yɛrɛ n'ale t'i la i t'i den wolo n m'a dɔn n'i b'a faamu mm, mm. n'o tɛ ka bananaman furakɛ k'a bɔ e la salama a sela ŋɛɲɛ ma o a bɛ joli tigɛ minnu na o ŋɛɲɛ gansan don o nin bɛɛ lajɛlen fura b'an bolo k'a d'i ma lɔgɔkun kelen n'a fura dil'i ma a traitement cogoyaw bɛ f'i ɲɛna i b'a kɛ o kɛcogo la k'a fɔ ko n'i b'ale fana kɔnɔ ko tana wɛrɛ b'a la non wa k'a fɔ e fana y'i ta furakɛ k'a ban ko fo cɛ fana k'a ta furakɛ ayi n'e ta banna yɔrɔ min na a bɛ jɔ yen de ah, ah. a m'o faamu dɛ o tuma n'a tun bɛ cɛ la dun n'a bɛ cɛ la mhm. e ta in traitétɔ de bɛ cɛ in ta furakɛ sabula cɛ de ka teli k'a sɔrɔ muso fɛ muso fɛ ɔ n'e ta in bɛ ban e ta in bɛ cɛ in ta ban jama ka hakɛ to a k'u ka ca k'a fɔ yɔrɔ eh, an ka nazara la mhm. u b'a fɔ ko déjà a bɛ e la mhm. fo cɛ fana ka na aw fila ka jɛ ka traitement kɛ mhm. ayiwa baara bɛɛ n'a taabolo don jama ka hakɛ to olu ka dɔnni taara o sira kan ɔ u b'o de dɔn ɔ mais ne ka lɔnni in na cɛ muso min n'a bɛ e la cɛ in ko tɛ mago tɛ se o ma bilen fiyewu e k'i ta furakɛ e ta furakɛtɔ de o de bɛ cɛ in ta furakɛ fo ni a taala bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na segin a kan mhm. ɔ nka tant que a kɔni tun bɛ e la ka ban k'a furakɛla cɛ o e o a bɛɛ ka taa analyse kɛ n'a yera aw la bilen fiyewu walahi n tɛ furakɛli kɛ bilen n'i y'a faamu mhm. mɔgɔw k'a kɛ ten n'aw fila si ma kɛ mhm. kɛnɛma mɔgɔ ye mɔgɔ ye c'est c'est que aw ka furu kɔnɔna de n'a banna o la dɔrɔn a bannen sabula bana in fana bɛ se sɔrɔ kɛnɛma ka don so kɔnɔ a bɛ yaala de o donc an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ n'an ka fɛn ma walawala a tɛ faamu ayiwa Adama Deno hmm. halisa an b'a sigiyɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ ka sɛnsɛn ka na se bɔda ma a sigilen bɛ Mali la Bamakɔ yan Ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ da la n'i ser'o la 30 mètres gudɔrɔnba in n'i y'a minɛ ka na se Ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ ma station Shell b'i kininbolo fɛ n'i tɛmɛna Shell la dɔrɔn étage fɔlɔ yɛrɛ i jɔ yen tan i ka karamɔgɔ Adama ɲininkali ko Dafi Mori mɔgɔw b'a jira i la an b'an sɛnsɛn Adama rein ale bana ye mɔgɔ bɛ siran ɲɛ dɛ rein bana a kɛ balima minnu garisɛgɛ cɛ b'a la muso b'a la adama rein traitement n'a furakɛ cogo e filɛ ka an ka ɲɛnamaya yɛrɛ barajuguba de kofɔ an ye minnu gɛlɛyala kosɛbɛ ne bɛ rein furakɛ condition kelen nka fo dɔgɔtɔrɔ de ka analyse di e ma ko nin problème de bɛ yen problème de rein de bɛ e la n'o tɛ ka sin ka fura ta k'a d'i ma aa u ko ko ɛrɛn bɛ n na ubiyɛn ne yɛrɛ n y'a santi n yɛrɛ la ko ɛrɛn de bɛ n na ne t'i furakɛ o la ɔ mɛ ni analisi dila e ma k'a fɔ e ɲɛna ko ɛrɛn bana de bɛ e la nka hakɛ dɔ fana bɛ a la parce que ne bɛ baara kɛ ni analisi ye n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ n'a y'a d'i ma n'i nana n'a ye ne b'a lajɛ ɛrɛn bɛ eta min na sisan yalama ne ka fura ninnu bɛ se k'a furakɛ wa n bɛ layidu d'i ma n b'a furakɛ k'a bɔ i la kalo fila ɔ mɛ etapu dɔw bɛ yen ɛɛ minnu b'a furakɛli la u b'a dɔn n'a sera o etapu ma ne adama tɛ se a fura tɛ n bolo o b'a sɔrɔ a sela yɔrɔ min na e jigi b'a kan ko ne bɛ se k'e furakɛ ne fana jigi b'a kan ko ne bɛ se ka e furakɛ ni jigiya in ma fa dɔrɔn hakilila wɛrɛ bɛna ɲɛnamaya la min tɛ nin si ye ne tɛ taa o sira fɛ ne bɛ se yɔrɔ min na ka dan yɔrɔ min na n bɛ dan yen de ne tɛ se min na ne tɛ se o la nin fɛnɛ ye tiɲɛ dɔ ye ko hadamaden yɛrɛ ko n bɛ s'a bɛɛ la k'o ye kuma wɛrɛ ko n yɛrɛ tɛ nin dɔn k'o yɛrɛ ye dɔnni dɔ ye nin ye tiɲɛ karamɔgɔ adama ne hakili la yɛrɛ bana mana k'an balima minnu garisigɛ cɛ b'a la muso b'a la adama y'a ta fɔ ko n'a analyse b'i bolo na n'a ye n'a sɔrɔ a bɛ niveau état min na n'ale bɛ se k'o furakɛ a b'o f'i ye kalo fila ayiwa faamuya sɔrɔla o la adama an ka kuma laban ka k'i kunna nin wagati in na bana kan n'o de ye biyɛndimi Aa, mɔgɔw bɛ kule bana in fɛnɛ na kosɛbɛ biyɛndimi bana o de bɛ kɛ an ka question laban ye adama kunna Ahan. alhamdulillah i ka o ɲininkali diyara ne ye biɲɛdimi ye virisi dɔ de ye mm. a bɛ taa siraw fɛ i n'a fɔ balimaw b'a sɔrɔ ɲɔgɔn sira fɛ mm. i n'a fɔ cɛ bɛ se k'a sɔrɔ muso sira fɛ mm. den bɛ se k'a sɔrɔ ba sira fɛ ɔ nka biɲɛdimi fana bana ye toujours n y'a f'i ye fo analyse de ka d'i ma k'a fɔ ko biɲɛdimi de bɛ e la parce que mɔgɔw bɛ fɛn dɔw ɲagami kelen tɛ dɔ bɛ yen fogofogodimi de b'a la n'o ye poumon ye a bɛ se ka a tɛ fiɲɛ sɔrɔ joli bɛ sama ji bɛ sama ka bɔ a fari la fo mɔgɔ bɛna fɔ ko biɲɛdimi de bɛ karisa la kɔnɔbarani bɛ bonya ka sɔrɔ biɲɛdimi tɛ ne t'o analyse kɛ o analyse bɔyɔrɔw bɛ yen n'e ye analyse kɛ docteur spécialiste k'a f'i ye ko biɲɛdimi de bɛ e la a bɛ se ka kɛ musaka ko bɛ se ka na ni gɛlɛya e ma i bɛ na alihamudulila ne ni olu na jɛ an b'i furakɛ a bɛ ban ɔ mɛ ten dɔrɔn ka na ko biyɛndimi bɛ e la a papiye tɛ e bolo o fura tɛ ne adama bolo a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn sabula kɔnɔna ye fɛn dɔ ye a tɛ kɔnɔna ko ka ca kɔnɔnabana tɛ fɛn fura bɛɛ tɛ ta ten i ɲumankɛtɔ kana taa tiɲɛni ji kɛ. juguman na Aa, parce que mun na n bɛ k'o kɔrɔ f'i ye biyɛndimi n'a bɛ mɔgɔ la fura bɛ fura la e t'o ta un, un. kelen a bɛ minnu na yɛrɛ i b'a sɔrɔ an ka eh, nansara furakɛlikɛlaw b'a f'i ye ko ka fara farafin fura la ɔ n'i y'a fɔlɔ i b'a sɔrɔ kɔlɔlɔ dɔ b'a la ɔ mais n'a b'i la a furaw de fana b'a damana farafin fura la min n'u bɛ minnu kɔn ka sɔrɔ olu tɛ kelen nka f'a ka dɔn de k'o de bɛ e la alihamudulila an b'a furakɛ donc i b'a furakɛ waati joli kɔnɔ n'a ne bɛ ale fana furakɛ nin cogo in na kalo saba ka taa kalo naani na biɲɛdimi bɛ ban i bɛ ɲɛnamaya fɛn o fɛn kɔnɔ i bɛ tɛmɛ n'o ɲɛnamaya kɔrɔlen ye i ka ɲɛnamaya a bɛ avancer bana wɛrɛ kɔni bɛ faga biɲɛdimi tɛ alihamudulila ayiwa faamuya sɔrɔla nin na biɲɛdimi kun kan adama ko a b'i furakɛ kalo saba ka se kalo naani ma a ko biɲɛdimi kɔni n'ala m'i sababu bɔ a la a t'i faga ale ka b'i seko k'o la k'i furakɛ ayiwa ka jiraw la an sera an ka kuma laban yɔrɔ ma nka an bɛna kumakan laban min di adama ma a yɛrɛ ɲɔgɔnna n'a balima minnu bɛ nin baara in kɔnɔ a ka folikan laban s'u ma an ka baro in kuncɛ alihamudulila safiyatu eh, ɲininkali diyara n ye wa n bɛna foli kɛ ka se n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma eh, bololabaarakɛla bɛɛ ba kelen fa kelen an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye min se b'i ye o kɛ ka di hadamadenw ma min se t'i ye a fɔ k'i tɛ se hadamaden dan y'i dan ye kelen an bololabaarakɛlaw laadala baarakɛla o i mori o ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ni e b'o kɔnɔ ka ban k'i bɛ jigiya de minɛn kɔnɔ nafolo ye ko wɛrɛ ye musaka ninnu ye ko wɛrɛ ye mais jigi de dalen don e kan ɔ mun na dutigi sela ka jɔ a ka jigiya kɔrɔ e min ye jama jigi ye mun na i ma se ka jɔ i ka jigiya kɔrɔ ɔ f'an k'a dɔn an bɛ baara min kɔnɔ an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛɲini fo ka se a dan na jigiya minnu bɛ da an kan jigi ninnu ka fa parce que caman b'an ka baara in kɔnɔ aa an bɛ dɔw de kɛ ɲɔgɔn ye ne bɔra caman fɛ yen n ma da a la n'i bɛna filanan kɛ o man ɲi mɔgɔ kelen bɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ fo bɛɛ k'i laban jɔrɔ mori ka retraite de ye i ye baara kɔrɔ min kɛ n'o tɛ i bɛ don min na o sɔrɔ tɛ retraite ye mais kuma min na fanga t'e la baara tɛ se ka kɛ kɔrɔ nana ɔ a y'a sɔrɔ i ye mago minnu dilan olu mago de b'i ka ɲɛnamaya ta fo ka taa s'a dan na fo ka s'i denw ma mm. hali i salen kɔfɛ walayi i denw bɛ jisuma min sabula dɔnni ye tiɲɛ ye o kote de dɔnni ye tiɲɛ de ye tiɲɛ min fana don e k'i ta kɛ a ŋaniya kana tiɲɛ e bolo parce que tiɲɛ ye tiɲɛ ye a kuma ka ca mm, mm. ɔ mais dɔnniba ni ala ye fɛn dɔ kalifa e la mɔgɔw mago kama aa a ka gɛlɛn dɛ ko caman b'a kɔnɔ dɛ wa i b'i jija fana k'i dusu maɲɔ mɔgɔ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ bɛɛ maracogo ka sɔrɔ i bolo mm. jama marala mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ ɔ ni mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ e fana b'i jija ka kɛ mɔgɔ bɛɛ de ye fɛn o fɛn n'i n'o bɛ jɛ o ka taabolo ye min ye e ka se k'i yɛrɛ minɛ ka se k'o ta in dilan mm. ɲɛnamaya in yɛrɛ de y'o de ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn eh, an ka kiliyanw an'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mm. ani bololabaarakɛla bɛɛ lajɛlen mori fara soma kan n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mm. eh, an bɛ min kɛ mɔgɔw ye maa nata minnu mago dilanlen don ala ka sɔn an n'olu ka ɲɔgɔn ye u mago ka dilan jigiw ka fa minnu mago ma dilan ala k'an n'olu cɛ janya bari sabu mun na fɛn caman b'o kɔnɔ mm. e ye musaka bɔ mago ma ɲɛ jigi tigɛla ne tɔgɔ bɛ n kɔ wa e fana bɛ kunko caman ta mm, mm. a ko b'o cogo de la hakɛza an ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma inshallah nin diyara n ye adama denɔ a bɛ komi an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min aw ɲɛ b'an na a ka jabaraniso mandi de kan mali kɔnɔ mali kɔ kan anw tun wulila segu tv tɔgɔ la ne ni balimakɛ ka na mali bamakɔ n'o de ye 30 mɛtiri ɲamakɔrɔ ka na adama denɔ sɛgɛrɛ karamɔgɔba don ka na ɲininkaliw tiɲɛ kɔ a na a bɛ minnu dɔn moriya dɔnni bana sira kan a donn'olu de la k'olu walawala ɔ an ka nin kɛnɛ in ye dɔnni kɛnɛ de tiɲɛ kan i mana kɛ dɔnni sugu mana k'i la farafin furakɛli don moriya ta sira don an b'a ɲini tiɲɛ de kan ɔ adama donna ka walawala ka tila ka ladilikan da balima minnu fana bɛ baara in kɔnɔ a ka baara kɛ ni tiɲɛ cogo min ɔ a balimamuso n'a denmuso ale de tun bɛ ka ɲininkali tɛnkun adama tɔgɔ la n'o de ye safiyatu kɔnɛ ye ka fara an ka kameraman ka ja ɲuman k'a d'aw ma ka wuli ka jɔ sɛkumaru keyita an b'a fana fo ɔ mɔgɔ minnu mago mana kɛ nin dɔnnibaga kɛnɛ in n'a ka sigi tɔgɔ la segu tv jabarani sanfɛ an bɛ nimoro d'aw ma émission ko laban in na sisan aw bɛ nimoro min ta ka se ka anw wele o la an bɛ taa kɛnɛ in sigi aw tɔgɔ la yann'o cɛ an bɛ adama ka nɛgɛjuru sira di yann'an k'an ka nimoro tugu o la adama sigiyɔrɔ n y'a fɔ aw ye n tɛ ɲina mali bamakɔ 30 mɛtiri la yan n'o de ye ɲamakɔrɔ sugu kɔrɔ da ye station shell b'i kinibolo fɛ i jɔ i k'a fɔ ko dafin mori i b'a ye nɛgɛjuru sɔrɔ sira 66 n'o de ye bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ye tan ni kelen 11 11 encore tan ni kelen 83 bi seegin ni saba walima nɛgɛsɔrɔ sira filanan 76 bi wɔɔrɔ bi wolonwula ni wɔɔrɔ tan ni kelen n'o de ye 11 ye encore n'o de 11 ye 83 bi seegin saba n'i ye nin fɛn o fɛn kunkan a bɛ se ka anw da ma se ko dɔ ma i bɛ adama ɲininka o la i mana kɛ diɲɛ jamana o jamana kan n'i jaabi ɲininkali ɲuman na ɔ i b'a fɛ kɛnɛ in ka sigi tɔgɔ la segu tv jabarani kan anw yɛrɛ ka nɛgɛsɔrɔ sira i b'ale konko dɔnni kɛnɛ a na sigi tɔgɔ la 69 25 54 17 n bɛ segin a kan e mago bɛ nimoro la ka se ka émission in y'a kanu a ka sigi tɔgɔ la segu tv jabarani tɔgɔ la kan 69 25 54 17 n'ala sɔnna ma nin de tun ye an wulila k'an karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ kuma minnu b'an bolo k'u tɛmɛn na ka bɛn ni nin waati ni nin don ye an bɛ foli kɛ an lajɛbaga an filɛbaga mali kɔnɔ mali kɔkan ye k'a fɔ ko ala k'an bɛn sigida in ɲɔgɔnna wɛrɛ ma sukura